Igbo ndị ọma na-anya m ntị, ana m ekelekwa unu n'ehihie a ma ọ ka bụkwa Chinọnyerem Oriakụ Chinọnyerem aka Lady Queen dịka ị ma m na peji m abịa m ka m kọwara anyị ihe gbasara ilu asịnilu ụkabuilu na akpaala okwu ilu asịnilu ụkabuilu na akpaala okwu Gịnị bụ ilu? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Okwu nke miri emi nke chọrọ ọgụgụ isi zuru ezu e ji akọwa ya. Ya mere na ndị Igbo ji sị onye a tụrụ ilu kọwaa na ego e ji lụọ nne ya mere gịnị furu ọhịa. Nke wu tupu i nye nkọwa ilu ị ga-eṅomi ya nke ọma tupu ị kọwaa ya. Ọmụmaatụ ilu a gwa isi ma ọ nụghị e gburu ntị e gbukọrọ ya n'isi. A gwa isi ma ọ nụghị, e gburu ntị e gburu ya n'isi. Ọzọ bụ ụkpara okpoko gburu, ọ bụ ntị gburu ya. Ụkpara okpoko gburu, ọ bụ ntị gburu ya. Ihe ndị a bụcha ilu ma agaghị m enye nkọwa ya n'ihe onyonyo a. Nke ọ bụla m kụziri na ị ghọtaghị, bịa na comment section gwa m, m ga-akọwara gị ya. Ọzọ bụ asịnilu. Gịnị bụ asịnilu? Asịnilu bụ okwu amamihe na-adị ka ilu mana ọ bụghị ilu kama na a na-akpọ aha mmadụ maọbụ anụmanụ mgbe a na-akọwa ya ọmụmaatụ tupu a kọwaa asịnilu ị marakwa na asịnilu a na-asị ndị okenye sị ndị mmụọ sị ma ọ bụrụ na mgbe a na-ekwu ihe gbasara ya ọmụmaatụ ndị okenye sị ahụbeghị egbe n'anya a sị na nwaanyị anaghị eri ya ahụbeghị egbe n'anya a sị nwaanyị anaghị eri ya nke abụọ onye na-aga akpa ya gawa kpamkpam tupu akpa agbaa ya onye na-aga akpa ya gawa kpamkpam tupu agba agbaa ya ndewo onye ọma nke atọ bụ akpaala okwu gịnị bụ akpaala okwu akpaala okwu bụ okwu dị mkpirikpi chọrọ echiche miri emi nke e ji akọwa ya Okwu dị mkpirikpi chọrọ echiche miri emi nke e ji akọwa ya. Ọmụmaatụ, Uche nwere aka igwe. Uche nwere aka igwe. Nke abụọ, obi tara nwaanyị ahụ mmiri. Obi tara nwaanyị ahụ mmiri. Ọzọ, nke anọ bụ nke ikpeazụ, ụkabuilu. Gịnị bụ ụkabuilu? Ụkabuilu bụ nkenke akụkọ a na-akọ iji mee ka mmadụ were amamihe mụta ihe na ya nkenke akụkọ a na-akọ iji mee ka mmadụ were amamihe mụta ihe na ya ọmụmaatụ onye uwe ojii natara onye isi uwe ojii natara ozi na o nwere ebe ndị omekome na-akpa ike na ofe azụ mmiri nọ n'ogbe o dunyere otu onye n'ime uwe ojii ha sị i ru ebe ahụ were egbe gbagbuo ihe ọbụla ị hụrụ ma mgbe nwoke a ruru onye uwe ojii a ruru ebe ahụ ọ hụrụ mmadụ ọ hụrụ anụmanụ ọ hụkwara ihe ndị ọzọ o wee were egbe ya gbalie elu tua tua tua oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ nke mere na Nwoke a gara n'ihu were egbe ọ hụ osisi ya agbatuo, ọ hụ ihe a kpụrụ akpụ ya agbatuo, ya gbaa ịgba ahụ ọ hụ n'ọhịa ya ọ hụ ihe a kụrụ n'ubi ya gbaa mana o nweghị mmadụ ọbụla gị ma ọ bụ anụmanụ ọbụla gị o gburu. Eche m gị bụ nwafọ Igbo ị ghọtara nkọwa dị n'ilu ihe anyị kwuru ugbu a ụka bụ ilu a ọ ya ka a na-akpọ ụka bụ ilu tinyere m aka n'akara ịhụnanya na-esonyere m ọ bụrụ na ị ghọtaghị ya gwa m na comment section ka m kọwara gị ihe ọ pụtara